padangokhala panali kamtsikana kena dzina lake msiya msiya ankakonda kusewera ndi anzake a msinkhu wake m'mudzi mwawo asungwanawo ankakonda kupanga masanje ankaphunzira kuphika zinthu zosiyanasiyana tsiku lina anagwirizana zoti aphike denje ndiwo zomwe anthu a m'mudzimo ankakonda pamene atsikana achichepewa anali otanganidwa nkuphika mmodzi mwa iwo dzina lake chikondi adauza anzake kuti akufunika mtedza kuti denje lawo likhale lokoma kwambiri pa chifukwa ichi mtsikana aliyense anapita kukapempha mtedza kwa amayi ake atsikanawo anauzidwa kuti akatenge mtedzawo ku chilele chilele chinali kutali pang'ono kuchokera m'mudzi mwawo asanapite anauzidwa ndi akuluakulu a m'mudziwo kuti akatenge mtedza umodzi wokha basi ndipo asakapyole mlingo umenewo aliyense Atsikana onse anamvera malangizowa kupatula Msiya. Iye anatenga mtedza uwiri. Pochita izi iye ankati mtedza umodziwo sukakwana kukometsera ndiwozo. Atangochita izi chinthu chachilendo chinachitika. Anapezeka kuti ali pakati pa munda ndipo ankalephera kuyenda ngakhale pang'ono. Anzake ataona izi anayesa kumuthandiza koma palibe chomwe chinathandiza. Apa ndi pomwe anazindikira kuti mnzawoyo sanamvere malangizo ndipo wakakamira pamundawo. Kunja kunayamba kuda tsopano. ndipo atsikanawo anabwerera kumudzi opanda msiya atafika kumudzi anawuza akuluakulu za nkhaniyi mmene amayi ake a msiya anamva zomwe zinachitika anathamanga kupita kumunda kuti akaone okha iwo amalephera kukhulupirira kuti mwana wawo analephera kutsatira malangizo omwe anapatsidwa ndi akuluakulu aja atafika anapeza mwana wawo msiya atakhala pakati pa munda akulephera kuyenda misozi ili m'masaya ndi chisoni mayi ake a msiya anagwa pansi ndipo anati Msiya mwana wanga, chachitika ndi chiyani? Pepani amayi, ndinatenga mtedza uwiri m'malo mwa umodzi. Anayankha Msiya momvetsa chisoni. N'chifukwa chiyani sunachite monga momwe unapatsidwa malangizo mwana wanga? Adadandaula mayi ake. Ona zomwe zachitika, nditani ine, ndipanga bwanji? Anapitiriza kulira modandaula mayi ake a Msiya. Kenako onse anangokhala chete kuganiza mozama za momwe angachitire kuti Msiya achokepo pamundapo. Ali nkuganiza, amayi ake a Msiya adakumbukira chifukwa chomwe akuluakulu aja adauza atsikana aja kuti akangotenga mtedza umodzi aliyense. Ndinso chifukwa chomwe zovutazi zinamuonekera Msiya. Zaka zingapo zapitazo, anthu a m'mudzi anaganiza zopita kwa asing'anga a m'mudzimo kuti ateteze munda wawo wa mtedza ku chiwonongeko. Amafuna kuteteza mundawo ku nyama zakuthengo komanso akuba. Kuti matsenga oteteza mundawo agwire ntchito, anthu a m'mudzi anapatsidwa malangizo oti azitenga mtedza umodzi wokha akafuna mtedza kumundako. Ngakhale anthu amakayikira kuti mtedza umodzi sungakometse ndiwo, msing'angayo anali ndi njira zake zomwe zimapangitsa kuti mtedza umodziwo udzikwanira mu ndiwozo. Tsoka ndilo momwe izi zinkamuchitikira Msiya. Msing'angayo anali atamwalira chaka cha m'mbuyomo ndipo panalibe wina akanatha kumupulumutsa Msiya. Atakumbukira izi, mayi ake a Msiya anathamanga kubwerera kumudzi kuti akapemphe thandizo kwa akuluakulu a m'mudzi. Akuluakulu aja adati zomwe iwo angakwanitse ndi kumumangira Msiya kanyumba mozungulira iyeyo kuchileleko. kunakonzedwa kuti mayi ake amsiya azimupititsira chakudya ndi madzi tsiku lililonse komabe panalinso zofunikira zina zomwe ankayenera kutsatira mvetsera bwino mwana wanga mayi ake amsiya anatero nyumba ija itamangidwa mozungulira mwana wawo kuyambira pano udzikhala mnyumba imeneyi ndidzibweretsa chakudya ndi madzi tsiku lililonse koma kumbukira kuti komwe uli kuno ndi kunkhalango komwe nyama zakuthengo ndi zovuta usanatsegule chitseko uzimvetsera bwino mawu anga ndidziyimba nyimbo ndipo ukamva mawu anga mnyimboyi ndi pamene udzitsegula chitseko chonde mwana wanga kumbukira kutsatira izi mosamala atatero adabwerera kumudzi pamene mayi ake amsiya ankabwera kudzaona mwana wawo amayimba nyimbo iyi

Mayi ake akamaliza kuyimba, chitseko chimatseguka chokha ndipo mayi a Msiya amamupatsa chakudya ndi madzi. Nachi chakudya mwana wanga. Zikomo amayi, anayankha Msiya. Ndikubwerera kunyumba tsopano. Tsala bwino. Izi zinapitirira kwa nthawi yayitali. Tsiku lina fisi adadutsa pafupi. Fisiyo adazindikira kuti m'nyumbamo Muli munthu. Fisi ndi nyama yachiwembu kwambiri. Ankaonera mmene mayi ake a Msiya ankaimbira nyimbo ndipo chitseko n'kumatsekuka. Tsiku lina Fisi anayesa kuimba nyimbo ija. Anaimba mwamphamvu kwambiri koma Msiya atamva nyimboyo anazindikira kuti woimbayo sanali mayi ake. Iye sanayankhe nyimboyi ndipo chitseko sichinatsekuke. Fisi anachoka ndi kukabisala pankhalango yapafupi. iye anamvetsera bwinobwino momwe mayi ake amsiya amayimbira nyimboyi pambuyo poyesera kangapo fisi anatha kukopera mawu a mayi ake amsiya pakati pa usiku fisi anafika pafupi ndi nyumbayo ndi kuyimba nyimboyo msiya anayankha ndipo chitseko chinatsekuka fisi adagwira msiya ndi kumukhwasula fisi adawononga nyumba ija ndi kuthawira mu nkhalango pamene mayi ake amsiya adafika pa nyumba paja mmawa wotsatira sanapeze mwana wawo ndipo adagwa pansi ndi kulira ah mwana wanga uli kuti kodi wadyedwa ndi chilombo ah msiya nchifukwa chiyani sunamvetsere bwino usanayankhe nyimboyo tsopano ndakuluza iwe nditani ine kuyambira tsiku limeneli